Mdziko muno takumana ndi mavuto osiyanasiyana. Takumana ndi mavuto a Covid, takumana ndi mavuto a cyclone, ma cyclone osiyanasiyana, anamondwe osiyanasiyana, Ana, Gombe, kufikanso amene Fred amene watisokoneza chapompano. Mdziko muno takumana ndi mavuto akusowa kwa magetsi, Mdziko muno takumana ndi mavuto akusowa kwa mafuta. Mdziko muno takumananso, timapitiliza kukumana ndi kusowa kwa madzi aukhondo. Zonsezi zikamachitika timayang'ana kuti kodi chimene likhonza kupanga boma lanu moyima palokha ndi chani, ndiye chimenenso boma lanu likhonza kupanga motsatizana kapena mothandizana ndi mayiko ena ndi chiyani. Tikakamba zoti takumana ndi mavuto amene akudza chifukwa cha nkhondo ndiye kuti sizimene tikhonza kuzikonza tokha mdziko lathu la Malawi koma zitengera kuti dziko lonse likuzikonza mwa mtundu wanji. Tikatengera kuti kuli mavuto a Covid ndiye kutinso sizimene tingazikonze ifeyo patokha ngati dziko la Malawi koma zitengera kuti mayiko akuyenda bwanji ifenso nkuyikapo kuthekera kwathu kuti tizikonze zimenezo zisapange affect anthu athu. Koma pamabwera zinthu zina zimene izizi mukuyenera kuzikonza inuyo ngati dziko. Ngati magetsi a mdziko lanu akuvuta, inuyo ngati dziko muzikonze. Ngati mwakumana ndi namondwe, inuyo ngati dziko mukonze zimenezo. Ngati mwakumana ndi matenda ngati a kolera, inuyo ngati dziko muonetse anthu anu kuti anakusankhani mukonze zimenezo. Kotero, tikufuna tiyankhule za zinthu zimene mutasankha boma lanu boma lathu likuyenera kuti lipange zimenezo ngati boma limene mwalisankha kuti litumikire anthu anthu amene amakhala kumudzi ndi magogo athu anthu amene amakhala kumudzi ndi azibusa athu anthu amene amayimiriridwa ndi mabungwe athu pa zinthu zimene ndatchula apa amene ali mavuto amene amasokoneza chitukuko cha dziko mavuto amene timayenera kuti tiyang'ane kuti kodi a president ndi boma lanu mukupanga chani ndi nkhani ngati za magetsi nkhani ngati za mmene tipangira respond ku cyclone freddy komanso kuti kodi anthu asamamwe madzi amzithaphwi nkhani ya magetsi lero malawi ndi dziko lonyadira kuti magetsi alipo pena paliponse zimenezi zachitika chifukwa chakuti utsogoleri womwe munausankhawo unapanga ziganizo zokuti magetsi apezeke ndiye magetsi apezeka magetsi ali paliponse tikayerekeza malawi ndi maiko ena amene anthu amanena zoti timapita ku maiko akunja ife kumakhala kosazima magetsi lero tikumamva ku south africa magetsi akumazima ku malawi sitikumva zozima magetsi zimene zinatengera atsogoleri kunena zokuti a angerezi munati muli ndi njira zanu zimene mutatipangire koma mukutichedwetsa a president akuti inuyo a egenco mulipo ma engineers polytechnic yakuphunzitsani pangani magetsi ku malawi ayake lero magetsi akuyaka kusonyeza kuti amene analipo mtsogoleri anapanga njira zoti zimenezi zitheke koma a president magetsi akuyaka inde koma tsopano za madzi tidzitani popeza madzi adakapezekabe a m'zithaphwi mbali zina nde ife olembedwa ntchito ndi inu, ntchito yathu n'njoti tifotokozere kodi madzi amene amamwedwa a m'zithaphwi kapena amene amamwedwa omatuluka mu tapu, madzi osaoneka bwino, madzi amene aja kuti asadzapezekenso titani? Kodi chifukwa chani mukayitanitsa a water board kuti paipi yaphulika sakumatulukira n'kumakhala ngati kumaloko kukugwa mvula kwapanga matope? koma water board munawaimbira kuti adzaone pipe yophulika sakutulukira chifukwa chani mwina mukamadutsa munsewu mukuiona prado yolembedwa water board nkumati ah, akuti mayendedwe kulibe koma iwowa akwera prado zitheka bwanji tinapanga apply ife madzi kalekale kodi madzi aja sakubwera bwanji ife tinamva a president adzatipangira connect madzi mwaulere kodi madzi sakubwera bwanji